Bi an bɛ fɛ ka kuma fɛn min kan o de ye korona wirisi ye korona wirisi komi ni a kibariya cayala ni a bɛ bɛɛ lajɛlen da su ani tere ni a tɔgɔ bonyana silamɛw kan i n'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ tɛ silamɛ ye a tɔgɔ bonyana o bɛɛ lajɛlen kan dɔnku ɲininkali naani ɲɔgɔn kɛla n na an b'a fɛ ka ɲininkali naani jaabi a ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye ko ɛseke bana ko nin ko tiɲɛ yɛrɛ de don bɔn filanan ko ɛseke fiɲɛbana de don sabanan ko an ka kan k'an yɛrɛ minɛ cogoya jumɛn ka bɛn ni banako nin ye naaninan ko ne yɛrɛ miiriya ye jumɛn ye banako nin kan ko n y'o fɔ o ye kɔnɔrɔjɛya la a ɲininkaliw kɛla n na an eseyela ka jaabi caman jaabi mesaziw la mɛ o m'o wasa o ko ko fɔ k'a kɛ wideyo ye o de bɛ an bilala wideyo kɛla waati in na A ɲininkali fɔlɔ ko eseke bana nin ye tiɲɛ ye wa an b'a fɔ o mɔgɔw ɲɛna ko bana nin ye tiɲɛ ye siga foyi t'a la bana de don a fana ka jugu kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔw b'a juguya kalama ka tɛmɛ anw kan an kɔni tɛ caman dɔn banako la mɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko bana nin ye bana ye bana min ka jugu kosɛbɛ ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi bana nin tɔɔrɔ ma A filanan ko ɛseke fiɲɛ bana don wa an b'a fɔ mɔgɔw ye ko fiɲɛ bana tɛ a kɛ cogoya ni fiɲɛ bana kɛcogoya tɛ kelen ye i n'a fɔ o y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na an bɛ kuma ka bɛn ni o ye o ko ko n'i ye mɛtiri kelen disansi bila i ni a cɛ ka ban ko a bana tɛ foyi k'i la dɔnku fɛn min mɛtiri kelen disansi bɛ se ka i tanga a ma o b'a o b'a yira an na k'a fɔ ko fiɲɛ bana tɛ misaliya la n'a y'a sɔrɔ i bɛ mɔbili kɔnɔ sisan a sigila mɛtiri kelen kelen mɔbili nin kɔnɔ k'a mabɔ ɲɔgɔn na mɛtiri kelen disansi bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ hali ni mɔbili bɛ vitɛsi la n'a witiri bɛɛ dayɛlɛlen don fiɲɛ bɛ don ɲɛfɛ fo ka taa bɔ kɔfɛ k'a bɛɛ fifa bana tɛ dɔ sɔrɔ paseke an mabɔla ɲɔgɔn na ka bɛn ni mɛtiri kelen hakɛ ye n'o tɛ eh, fiɲɛbana tɛ ten misali la sɛbana bɛ mɔgɔ min bɛ sɛko kalama n'i delila ka sɛ balo ni sɛbana dɔ donna i ka sansara kɔnɔ kɔmisa i ka sɛ balo yɔrɔ la n'i ka sansara ta sɛbana tun bɛ sansara min kɔnɔ k'a siri i la nɛgɛso la ou bien moto la ka bori i tɛmɛna dugu dugu la ani kanpema fɛn fɛn la sɛbana bɛ don o kanpema kɔnɔ tant que fɔɲɔ b'a fifa la ka don yen a bɛɛ bɛ bana sɔrɔ donc euh, a bɛ komi euh, ɲɔni ni bana wɛrɛw olu bɛ na olu ye fiɲɛbana ye cogoya min na a b'o o cogoya la fiɲɛbana bɛ teli mɛ covid 19 tɛ ten donc fiɲɛbana tɛ sabanan ko olu kan k'o yɛrɛ minɛ cogo di ka bɛn ni banako nin ye an bɛ min fɔ mɔgɔw ye o la o de ye i bɛ jamana min kɔnɔ wagati min na sariya min bɛ o wagati la i b'i yɛrɛ minɛ ka bɛn ni o sariya ye silamɛ man ka kɛ sɔsɔlikɛla ye walima ka ɲɛmɔgɔ sɔsɔ o cogoya fasɔn na o tɛ bɛn silamɛ la a naaninan ye min ye ko ne yɛrɛ miiriya ye jumɛn ye ka ɲɛsin banako nin ma ni ne miiriya n'a fɔra ko k'o fɔ kuma caman de bɛ o kɔnɔ o de fana bɛ kɛ sababu ye k'a tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen walawala k'a kɛ hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na ne sɔmina bana nin na depi deux mille cinq depi deux mille cinq ne sɔmina bana nin na o waati y'a sɔrɔ an tun bɛ filimu filɛ filimu dɔ kun divize la o waati la o filimu yann'a bɛ divize a divize siraw fɔla an ye a fɔla ko fɔlɔ k'o taara mɔgɔ fɔlɔ min kɔ pour que ka filimu divize o de kun ye will smith ye will smith amerikɛn de don a bɛ filimu tourné a kun ye bad boy filimu dɔ tourné filimu in ye succès ba kɛ o wagati la o kɛra sababu ye ale ye prix ba de sɔrɔ a la kɔntara wari caya la donc mɔgɔ ninnu nana ma k'o bɛ ka fɛ ka kɔntara filimu tourné n'a ye a kɔntara wari caya la o ma o y'ale to yen ka taa acteur wɛrɛ kɔ acteur min ta wari ma ca ni a ma dɔn ni ale tun b'a fɛ a ye dɔn o acteur tɔgɔ tun ye ko jack bauer jack bauer ale fana ye kɔntara signé ale sɔnna o la proposition ma ale ye kɔntara signé donc ale ye filimu tɔgɔ da ko vingt-quatre heures chrono bɔn vingt-quatre heures chrono o kumana wirisi ko kan a la an tɛna an da se a filimu bɛɛ lajɛlen ma an bɛna da se an mako bɛ yɔrɔ min na ma ameriki perezidan ye kun ye mɔgɔ min ye a lon filimu na o le lɔla k'a fɔ ko wayi ko mɔgɔ dɔw b'a fɛ ka fɛn dɔ propager jamana kɔnɔ wirisi dɔ seri jamana kɔnɔ jamana yɔrɔ minnu na o b'a fɛ ka seri yen ni a bɛna o yɔrɔ bana kosɛbɛ a da sera o jamana olu ma an bɛ don min na komi bi fana a bɛ fɔla ko fagali bɛ kɛla yɔrɔ min na kosɛbɛ o jamanaw b'a la ni mɔgɔ min b'a fɛ i bɛ filimu lamɛn et puis i b'a journal yɛrɛ fana filɛ i bɛna ye o jamanaw b'a la fagali bɛ kɛla o yɔrɔ la fana kosɛbɛ o ta fɔla a y'o fɔ an ɲɛna et puis a ye fura min yira an na o wagati la o fura premier kun ye un mètre de distance ani k'i tigɛ ko wagati bɛɛ lajɛlen na gel hydro la o kɔfɛ tuguni ka couvre-feu bila jamana kɔnɔ o kɔfɛ ka confinement kɛ confinement ka mɔgɔ mara bon kɔnɔ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ si tɛ bɔ i n'a fɔ kasoden bɛ cogoya min na k'a baara mɔgɔ si tɛ bɔ mɔgɔ si tɛ ɲagami mɔgɔ si la regroupement bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka k'o bɛɛ to éviter a ko tɛ o filimu la a y'o kelen min fɔ o filimu la bɔn an nana deux mille vingt na bana in nana na an k'o kelen ye bana nin o bana nin fana nana na o kelen de fana fɔla an ye ko an ye o kelen respecter i n'a fɔ su kolo kabako ko de ye nin ye bɔn deux mille seize fana la ebola fana nana na wagati min na laginɛ ni liberiya ebola tigɛ na safunɛ dɔ ye k'an ye to k'an tigɛ ko la o safunɛ o kan kun sɛbɛnla kan ko covid dix-neuf o kun sɛbɛnla o kan ko safunɛ b'i tanga o ma donc n'a sɛbɛnla safunɛ kan depi o waati la ko covid dix-neuf o b'a yira an na k'a fɔ ko a tun bɛ yen hali ni anw tun t'a dɔn paseke alijinɛ tɔgɔ yela an fɛ yen kurana kɔnɔ le an k'a sɛbɛnlen ye o de kosɔn an da a la ko alijinɛ bɛ yen n'o tɛ an m'a ye jahanama fana b'o cogoya kelen na Jinɛw fana b'o cogoya kelen na an ye jinɛw tɔgɔ sɛbɛnlen de ye olu y'a an ka y'a dɔn ko jinɛ bɛ yen sinɔn mɔgɔ si ma jinɛ ye fiɲɛ b'o cogoya la an ye fiɲɛ tɔgɔ ye min an y'a dɔn ko fiɲɛ bɛ yen n'o tɛ mɔgɔ si ɲɛ ma deli ka fiɲɛ ye i kɔni bɛ n'a ye farikolo fifa walima a ye yiri bolo fifa i b'a dɔn o la ko fiɲɛ bɔla n'o tɛ i yɛrɛ tɛ fiɲɛ ye i ɲɛ la bɔn o cogoya la mɛlɛkɛ b'o cogoya la an ye mɛlɛkɛw tɔgɔ mɛn min kɛ an dal'a la ko mɛlɛkɛ bɛ yen siga fana t'a la fana a bɛ yen bɔn ala fana ye kitabu kɛmɛ ani kitabu naani jigi k'a yɛrɛ kofɔ o la o kofɔli kama an k'a lɔn ko ala be a tɔgɔ sɛbɛli kama dɔnk o la covid 19 tɔgɔ sɛbɛli kama eh, safinɛ buwatiw ni Jack Bauer la filimu na an nan'a dɔn o la k'a fɔ ko can na ko bana nin kun be yen ka kɔn eh, sisan ɲɛ mɛ ɲininkali min bɛ yen mun le nana na n'a carili ye sisan wagati nin na k'a sɔrɔ a ye wagati jan nin kɛ k'a sɔrɔ a ma cari N'i y'a ye a ye wagati jan kɛ paseke ni n ko a ye wagati jan kɛ a ye wagati jan kɛ paseke yanni k'i se filimu yɛrɛ turune Jack Bauer la filimu turuneli ma fɔlɔ a kan ka gilan fɔlɔ ka bila yen a gilannen kɔfɛ an bɛ hakili sɔrɔ k'a fɔ ko aa n'an y'a kɛ filimu ye n'a filimu nana marise an bɛna wariba sɔrɔ a la k'a sɔrɔ an ma maga fɛn nin yɛrɛ la o bɛ kɛ tɔnɔ wɛrɛ ye tɔnɔ dɔ kɔnɔ dɔnk o ide fana sɔrɔli o y'a tɔgɔla ko ye ani ka bɛnkan kan fana k'an y'a kɛ filimu ye o fana y'a tɔgɔla waati ye epi ka akitɛriw fana ɲini tuguni akitɛri bɛ se ka rɔli zuwe ka ɲɛ nin bɛ se ka rɔli zuwe ka ɲɛ fo ka ka na se akitɛri pɛrɛnsipali ma n'o ye Jack Bauer ye o ɲinili ma dɔnk nin bɛɛ y'a tɔgɔla waati ye mun ka jan o kɔfɛ ka n'a kɛ filimu ye o kɔfɛ ka sɔrɔ k'a difize dɔnk ninnu bɛɛ ye tan ye tan mun ka jan kosɛbɛ mɛ o bɛɛ la a nana bɔ ka bɛn ni demili sɛnki dɔnku o b'a yira an na k'a fɔ ko fɛn dɔ de don ko sɔmi kun kɛr'a la k'a tun bɛ marala depi wagati jan mɛ mun le nana na n'a carili ye sisan wagati nin na paseke adamaden bɛ fɛn dɔw dilan wagati dɔw la a kɔntɔrɔli foyi t'i bolo a ko bɛɛ de bɛ ala bolo mɔgɔw bɛ ɲinana min kɔ o de ye a ye tawhidi kuma kan ye o de ye mikɔrɔbu nin yɛrɛ covid 19 nin jɔn de don bana ye jɔn ye banabagatɔ ye jɔn ye fura ye jɔn ye furabɔla ye jɔn ye se tɛ nin si ye nin bɛɛ kɔntɔrɔli bɛ ala de bolo ni ala ko min bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten hali n'a fiyɛla yɔrɔ bɛɛ la ni ala ko i tɛ sa la i tɛ sa la mɔgɔ min kan ka sa la olu sɛbɛnlen don mɔgɔ min man ka sa olu sɛbɛnlen don fo bɛɛ de ye sɔn o ma o de b'i kɛ mumini o de b'i kɛ silama ye ni koɲɛ nana kɛ o cogoya la ten an b'a dɔn o la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ fɛn dɔ dilan k'a kɔntɔrɔli t'i bolo i n'a fɔ wari yɛrɛ bɛ cogo min na an bɛ wari dilan kosɛbɛ ka wari caya ka na n'a ye ka n'a bila banki la mɛ ala de b'a kila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnk a kɔntɔrɔli bɛɛ t'i bolo a kɔntɔrɔli tɔ bɛ ala bolo dɔnk covid 19 nin a kilal'o la sababu min fɛ wagati min na a bɔla nin wagati y'a sɔrɔ siniwaw kun ye tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen da silamɛw kan si wa a kilala o la wa ne donc tɔɔrɔ bɛɛ kun dala silamɛw la silamɛ min kun bɛ kaso la a wagati la a kun ka ca mɔgɔ waa kɛmɛ ye an bɛɛ lajɛlen fana b'a kalama hali ko nin nana kɛ wagati min na chine président taara misiriw la ka taa yafa daliw de kɛ k'a yira ko silamɛya ko tiɲɛna ko tiɲɛ de don donc o bɛɛ kɛla an bɔla o bɛɛ lajɛlen kalama mais koɲɛ nin bɛ cogo di a bɛ komi ni mɔgɔ min ye muru kura san k'i bɛ fɛn tigɛ n'a ye donc muru kura i bɛ se ka to fɛn tigɛ la a bɛ bolokunden tigɛ bon mais n'a ye bolokunden tigɛ est ce que i bɛ taa muru in fili ko parce que a ye bolokunden tigɛ la i bɛ muru in jɔsi k'a ko kosɛbɛ ka kila k'a sɔɔri a foroko kɔnɔ ka kila ka taa mara so kɔnɔ yen a b'o bolo togoya kelen na hali n'a kilala ka cɛnni dɔw kɛ a maralen don tuguni hali dɔwɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛ o maralen don min tɛ si ye a maralen don hakilina kɔnɔ olu bɛ yen mais mun de k'a kɛ a propagera fo ka na kɛ jamana bɛɛ lajɛlen dɔ sɔrɔ a la ala le ko ten ko ni ko jugu bɛ kɛla wagati wagati man raa minkum munkaran ko ten falyughayyirhu biyadihi n'i ye ko dɔ kɛtɔ ye min tɛ bɛn ala ma k'i y'a yɛlɛma n'i bolo ye n'i bolo bɛ se n'i bolo tɛ se k'i y'a k'i da la n'i da fana tɛ se k'i y'a k'i dusukun na a ye lɔn ko wa k'a ma di karisa ye fazalika ad'aful iman imani foyi tɛ min b'o duguma tuguni o de y'a bɛɛ la lafili ye jamana jamana n'i tun bɛ se ka ko dɔ k'a la n'i ma sɔn k'o k'a la pour que silamɛw tɔɲɔli ye dabila ɛɛ i ala b'i la jangata juguya ka bɛn ni o hakɛ ye ala b'i la jangata juguya ka bɛn ni o hakɛ ye ɛɛ coronavirus fiɲɛ bana tɛ a ma anw sɔrɔ farafinna yan fiɲɛ sababuya la a ye anw sɔrɔ avion sababuya la ni fɛn bana don an b'a fɔ avion bana don fiɲɛ bana tɛ anw bolo a bɔli sisan jamana dɔw bɛ yen i n'a fɔ jamana damadɔ bɛ yen i n'a fɔ turquie par exemple turquie erdogan turquie président ale ko ko a la misiri tɛna datugu a la foyi tɛ dabila a kama ale fana ma foyi dabila a kama hali sisan a bɛ yen tɔɔrɔ fana ma a sɔrɔ tanzanie fana o le ye farafin jamana dɔ ye hali côte d'ivoire yɛrɛ bɛ tanzanie ɲɛ ko ko caman b'a la mais tanzanie président ko mɔgɔ t'a la baaraw la ko ale tɛ foyi bila a kama a ma foyi bila a kama fana tɔɔrɔ fana m'o sɔrɔ an ma tɔɔrɔ jugu fana mɛn o la jamana kɔnɔ ka ɲɛsin bana ko nin ma madagascar o togoya kelen na madagascar fana jamana kuntigi ale bɔla ko ko kɛmɛ ko kɛmɛ ani bi saba ani wolonwula ɲɔgɔn kun bɛ ale fan fɛ yen banabagatɔw la ale fana ma ɲɛsin oms ma ale ɲɛsinna min ma o de ye a la jamana furabɔlaw ye a ɲɛsinna o ma congolais dɔ b'a fɛ yen congolais dɔ b'a fɛ yen malgache don mais origine congolais ale de sera ka fura dɔ bɔ fura min sera ka kɛ sababu ye ka bana nin mɔgɔ kɛmɛ ani bi saba ani wolonwula nin nakisi mɔgɔ kelen ma sa la a fura tɔ b'a bolo yen macky sall yɛrɛ bɔra a fɛ o wagati la a ye fura nɔfɛ ko la a yɛrɛ fana la kuma la wagati dɔw la a b'a fɛ k'a ni farafin jamanaw la fu donc o b'a yira an na k'a fɔ ko ni dɔgɔtɔrɔya ta fanfɛla don n'an k'an jija diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si t'an bɔ donc o kɔrɔ ye ko dɔgɔtɔrɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ɲɛ bi dugukolo kɔ kan o de ye kongolɛ kamalen de ye malgasi kamalen ye orizini kongolɛ donc couvre-feu bilala ko couvre-feu ye a fila ye ko couvre-feu ye a fila ye aw yɛrɛ nin lajɛ couvre-feu ye a fila ye an bɛ gɛn depuis dix-neuf heures ka don o ye an fanfɛla ye yan mali ni bukina ni fɛngɛ ninnu la kɔdiwari an bɛ gɛn depuis vingt et une heures ka don bon kɔnɔ ko bana nin ko sufɛla ko sufɛla de ka di bana nin k'a bɛ yaala sufɛ donc ni i bɔla k'i bɛ yaala bon n'i ye civil ye bana nin t'i to yen a bɛ don i la mais n'i ye corps habillé ko tenue b'i la ka ban bana n'a ka tenue y'i la ka ban a b'i respecté f'a bɛ garde-à-vous bila a bɛ tɛmɛ i la nka ni civil kɔni don a bɛ don i la donc o kɛla couvre-feu sababu ye k'u ka couvre-feu bila o kama paseke sufɛla don bana nin n bɛ yaala su fɛ a tɛ fɛ ka civil ye a ɲɛ la donc confinement fana nana fɔ ko mɔgɔ ye to bon kɔnɔ o kana bouger o ye to yɔrɔ kelen na mɔgɔ k'i to yɔrɔ kelen na bon kɔnɔ i tɛ taa yɔrɔ si ye gabɔn k'a esaye an bɛ waati min na komi sisan gabɔn yɛrɛ nana ye kosɛbɛ tɛ a tɛ se ka laban gabɔn ka sira di a la mɔgɔw ma ka lɛse pase bila yen ni mɔgɔ min b'a fɛ ka bɔ ka t'i la baara la i bɛ tɛmɛ i bɛ lɛse pase ta n'i ye lɛse pase ta i b'a yira i bɛ tɛmɛ i bɛ t'i la baara kɛ wula fɛ i bɛ kɔ segin n'i kɔ seginna o la tuguni i bɛ lɛse pase yira n'o y'i yɛrɛ ɲininka barrage la i bɛ lɛse pase yira i bɛ tɛmɛ donc bana min ni lɛse pase b'i bolo a bana tɛ kojugu k'i la bilen a bɛ tɛmɛ i la donc ni lɛse pase t'i bolo a bɛ don i la donc o bana sugu an yɛrɛ y'a lajɛ eseke mɔgɔ kan ka misiri datugu o bana façon kama misiri ye fɛn dɔ le ye misiri ka bon ala bolo fo ka dan tɛmɛ ala ko ko ni ala ɲɛsiran fitinin bɛ mɔgɔ min na ni ala ɲɛsiran fitinin bɛ mɔgɔ na n'i b'a fɛ k'a tagamasiyɛn dɔn k'i y'a ta a tagamasiyɛn bɛ lɔn ale ala ka batokɛyɔrɔ minɛ cogoya ale ala ka fɛn latangalenw minɛ cogoya la wa man yu'azzimu sha'aira llah fa innaha min taqwal qulub donc a dalilu ye suratu hajji la aya wahid wa thalathun donc ni min ye nin ye ninnu ye fɛnw ye fɛn min b'a yira an na k'a fɔ ko eh, misiri datugu ko kun tɛ misiri ni ko min dabɔla silamaya kɛlɛli kama ni ala dali ala dimina k'o kɛ ka eh, ka mikɔrɔbu bila k'o kɛ ka kɛlɛ kɛ ni o ko laban nana kɛ ala yɛrɛ dusukasi ko ye tuguni ala yɛrɛ bɛ bato bon min na k'o b'o datugu an b'o kɔ cogoya dɔn o kɔrɔ ye ko ala ka kɛlɛ min bɛ kɔfɛ tuguni o fanga ka bon ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma an ɲɛmɔgɔw ala ka hakili ɲɛnama di o ma o kɛrɛfɛ mɔgɔ ala y'o kɛ ala ɲɛsiran mɔgɔ ye ka ɲɛmɔgɔw laadi cɛn kan an ka perezida min bɛ ko alasani daramani watara an b'a ɲɛfɔ a ye eh, a ka eh, eh, misiri ko nin a ka hakili to a la kosɛbɛ an b'a fɛ ka seli an ka misiriw kɔnɔ hali juma nata an b'a fɛ k'o k'a kɔnɔ an b'a dali a ka kɛ ala kama a kɛ an dɛmɛ ka misiri olu dayɛlɛ n'o tɛ mɔgɔ min b'a kɛrɛfɛ i n'a fɔ a la kɔnse diina ko ta fanfɛla la o tɛna nin fɔ a ye koyi o natalen don a la o b'a bolo fɛnw de kɔ dɔnku anw bɛ yɔrɔ min na an tɛ se k'a lasɔrɔ hali ni an b'a bolo fɛn kɔ an tɛ se k'a lasɔrɔ anw bɛna an na cɛn fɔ k'an to yan an kɔni bɛ min f'i ye olu bɛ nin ye i ko ka d'an ye kojugu i y'an ka perezida ye jamana bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka i ɲɔgɔn sɔrɔ i ye baarakɛla ye i fana bɛ baarakɛlaw dɔn i fana bɛ baarakɛla fɛ i fana ye mɔgɔ ŋaniya ɲumantigi ye i fana ye mɔgɔ ye mɔgɔ min dusukun man gbɛlɛn ni mɔgɔ min bɛ hinɛ n k'a lɔn i bamuso nabintu sise ka saya fɛ a fisayala wagati min na tɔɔrɔ min bɔla i la an yɛrɛ k'a ye ani musow fana tɔɔrɔ k'o sɔrɔ waati min na marisi wagatiw la an k'i ɲɛ ye an fana k'a lɔn fɛrɛma a digil'i la kosɛbɛ nka an na misiri datuguli a ka jugu anw ma bi ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan a ka jugu anw ma bi ka tɛmɛ koronafirisi kan a ka jugu anw ma bi o ko kɔnɔdimi k'a minɛ i ta ma i yɛrɛ minɛn ta ma o le bɛ kɔnɔdimi bɔ cɛn fɛ k'a minɛ i yɛrɛ ma i b'a lɔn ko kɔnɔdimi ye cɛn ye tɔɔrɔ min ka e sɔrɔ i bamuso ka banni na ani abobo bɔnmu filila musow la wagati min na ka tɔɔrɔ lase musow ma tɔɔrɔ min k'i sɔrɔ ni i kasila o la dɛ anw ka misiri datugu tɔɔrɔ ka bon o bɛɛ lajɛlen an bɛ don min na komi bi dɔnku an b'a ɲini i fɛ majigi bɛɛ lajɛlen na i ka a kɛ ala kama i k'an ka misiriw dayɛlɛ walahi an mako b'a la sunkalo na sunkalo kɔnɔ bato a bɛ doubler a sɔrɔ a sara bɛ a baraji bɛ multiplier le ka di mɔgɔ ma dɔnku an t'a fɛ sunkalo ye tɛmɛ k'a sɔrɔ an ma an ka bato kɛ an sago ma ko sugu ninnu sababuya la an k'a ɲɛfɔ i ye sisan ko madagasikari perezida ma sɔn k'a ko minɛ sɛbɛ la o cogoya la itali fana zifu minnu bɛ yen ni olu ye zifu ye ni o b'o la synagogue kɔnɔ olu b'o la seli la hali sini olu ka rabbin k'o ma ko o ye télévision ni internet ye k'a to yen ko ni k'o to yen ko bana ti bana ko nin bɛ ban pewu dɔnku olu y'o bɛɛ lajɛlen to yen mɛ bana t'olu fɛ foyi o bɛ yen hali ni mɔgɔ m'a fɛ i bɛ se ka vérifier k'a filɛ i bɛ k'a ye fɛn min de don an bɛ se ka ko nin fɔ cogoya min na a bɛ komi ils nous font rêver debout ils achètent nos consciences o dɔrɔn de don mɛ n bɛ ka kuma min fɔ nin ye n bɛ k'a fɔ ni n yɛrɛ ka hakilina de ye mɔgɔ si ma n ci mɔgɔ m'a don n da ne ye denmisɛn de ye n bɛ abobo pk dix-huit bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn ni fili min yela kuma na o ye sitana ani ne ka denmisɛnninya nɔ ye an bɛ yafa ɲini kɛ mɔgɔw fɛ ka bɛn o ma nka ni min bɛnna sawaba ma o ye ala nɔ ye ani n ka seku ani n ka karamɔgɔkɛ ni n da tɛna se a tɔgɔ ma yɔrɔ min na mais a yɛrɛ b'a yɛrɛ dɔn mɔgɔ bɛ fili i tɔgɔla to ma mais i tɛ fili i tɔgɔla kuma ma Ahmed Bagayogo an b'i fo kosɛbɛ i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min jijala kosɛbɛ i ye sécurité kɔnɔna vraiment mɔgɔ si tɛ se ka sɔn foyi la k'i t'i ka baara kɛ la i b'a kɛ la a ɲɛ ma cent pour cent an b'i fo kosɛbɛ e ye denmisɛn ye kɔnɔrɔjɛ kɔnɔrɔjɛya yɛrɛ yɛrɛ de b'i la nka to fasa surunkala se ye to fasa dɔrɔn de ye n'a fɔra k'a ka to bɔ dɔrɔn a bɛ kɔnɔrɔba ele bɛ se ka min kɛ dɔrɔn o le ye k'a ɲɛfɔ i ɲɛmɔgɔ ye n'o ye alasan daramani watara ye ko vraiment koɲɛ nin ko ka an ye a ko to tɛ ten a ye a seko kɛ an fana bɛ a bɛɛ lajɛlen fo o bɛɛ lajɛlen na donc Aka Aouélé fana an bɛ ale fana fo kosɛbɛ ale ye ministre de la santé ale fana bɛ se ka banako nin yɛrɛ situation can yɛrɛ yɛrɛ fɔ alasan ye walasa koɲɛ nin a bɛ dansira la an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya misiriw bɛ dayɛlɛ joona joona a bɛ kɛ i n'a fɔ tɔ ninnu ye a kɛ cogoya min na o fɛ yen mali par exemple mali président bɛ ko IBK a fɔra ko mɔgɔ kɛmɛ saba ani mɔgɔ kɛmɛ saba ɲɔgɔn banalen de bɛ mali la ni bana nin la o la mɔgɔ ba kelen ni dɔɔnin ko a bɛ olu la o fɔra IBK ɲɛna don min na IBK kun b'a fɛ ka vote législatif organiser a fana m'a dabila a k'a organiser mɔgɔw ka campagne kɛ ka tila ka na vote kɛ premier tour kɛ o kɔfɛ tugun ka campagne kɛ ka tila ka na deuxième tour kɛ ka tila ka député kɛmɛ ani bi naani ani wolonwula sigi fɔ bi depuis a kuma daminɛna fɔ bi mali la misiri kelen ma datugu seli foyi ma bɔ a cogoya la ɛɛ an bɛ ɛɛ juma seli kɔmi an b'a seli cogoya min na donc ne yɛrɛ b'a dɔn o la k'a fɔ ko conseiller min bɛ IBK kɛrɛfɛ diinɛ ko ta fan fɛ o ɲɔgɔn tɛ alasani kɛrɛfɛ diinɛ ko ta fan fɛ o dɔrɔn de ye problème ye ko nin na diinɛ ko ta fan fɛ dɛ silamɛya diinɛ ko ta fan fɛ conseiller min bɛ IBK fan fɛ o tɛ alasani kɛrɛ fan fɛ o de nana na ni ko nin camanba datuguli ye ten Covid-19 ne ka kɔrɔ min sɔrɔ a la o de ye nin ye a y'a lamɛn Covid complot organisé volontairement par des islamophobes dirigeants. Complot. C. O. Organisé. V. Volontairement. I. Par des islamophobes. D. Dirigeants. Après 2019. O de don o de kosɔn a bɛnna 2020 ma donc eh, an bɛ min fɔ jama ɲɛna o de ye nin ye an b'a fɛ ka dakuruɲa kelen min fɔ o de ye nin ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an fana bɛ eh, dugawu kɛ an ka jamana ye n'o ye kɔdiwari ye ani mali ani burukina o bɛ an bɛ dɔ eh,

amin ala k'an ka batow minɛ ala ka faamuyali ko ɲuman ala k'o d'an ma sitanɛ ala k'an n'o cɛ janya asalamu alekum